lamɛnnibaga jɛgɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ka fo aw danga na espoir media kan aw ka dɔgɔkun kɔnɔla kunnafoni kunbabaw filɛ nin ye ni ko 20 janvier o b'an hakili jigi an ka cɛfini tabaw la n'o ye sɔrɔdasiw ye an bɛ segin an kɔfɛ min ye mali jamanakuntigi fɔlɔ baba modibo keyita ale kɔni ye arme mali sigi sen kan ka bɛn min ye janvier kalo tile mugan ma saan ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi wɔɔrɔ ni kelen waatiw la min ye o ɲɛnamayali kɔni bɛ kɛ san o san an fɛ mali fan tan naani bɛɛ lajɛlen ɲinan ta kɛnɛ sigili hukumu kɔnɔna la mali jamanakuntigi asimi goyita ale kɔni ye tasibila ani duwawudon kɛ ka ɲɛsin mali kɛlɛkɛcɛ fɛn fɛn binna kɛlɛda la ka ɲɛsin olu n'u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ka tila tuguni ni ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin faso jamakulu bɛɛ lajɛlen k'an kɔni k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa cogo min na ka faso in jɔ min ye a tilara tuguni ka jira k'a fɔ ko min ye finitigilakaw ye n'o ye sɔrɔdasiw ye k'olu kɔni jɔlen don u wulikajɔ yaasa cogo min na ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana olu nakun de y'o ye wa olu ka baara de y'o ye u b'o baara kɛ fo ka a lawasa janvier kalo tile tan ani wolonfila saan ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ mali jamana ɲɛmaa general asimi goyita ale ye sennabila taama kɛ ni ka taa laginɛkaw fɛ yen nɔ sabu ka da ka laginɛ furancɛla fanga ɲɛmaa kɔrɔ general mamadi dunbuya ale ka min ye perezidansigi kun bɛ yen nɔ o ɲɛnajɛw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sa jamanakuntigi caman wɛrɛw de kun bɛ nin kɛnɛmafalen in kan N'o dɔw bɛ tali kɛ min ye moritani jamana ɲɛmaa gabon jamana ɲɛmaa fo ka taa se senegali jamana ɲɛmaa ma u n'a tɔw bɛɛ lajɛlen general asimi goyita ale yɛrɛ kɔni ye kuma ta sa ka jira k'a fɔ ko min ye mali ni laginɛ jamana ka jɛ ko bi ko jɛ kɔni tɛ nin kɔni bɛna kɛ sababu ye min ye ka dɔ fara mali ni laginɛ jamana ɲɔgɔn tɛ teriya ni sindiya min bɛ yen nin kɔni bɛna dɔ fara o de yankan kan kosɛbɛ an bɛ taa togokaw fɛ yen nɔ togo gufɛrɛnaman kɔni ye bataki sɛbɛn ka bɛn janvier kalo tile tan ani kɔnɔntɔn ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ ka jira sa k'a fɔ ko burkina faso furancɛla fanga ɲɛmaa kɔrɔ min bɛ olu fɛ yen nɔ n'o ye paul sandaogo damiba ye k'olu kɔni y'a minɛ sa ni ka taa di burukina faso jamana ɲɛmaaw ma sabu ka da kan k'a kɔni bɛ ka fɛɛrɛ jugu ni dabalijugu bɛɛ lajɛlen tigɛ burukina faso jamana kama yaasa cogo min na a bɛ se k'u ka fanga dafiri min ye togo jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ k'olu ye nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ sariya kɔnɔna la burukina faso jamana ɲɛmaaw kɔni ye sɛbɛn kɔmasegin kɛ sa ka jira k'a fɔ ko donbolo min donna bolo la k'olu kɔni y'a sɔrɔ a sɔrɔcogo ɲuman na Lameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ale kɔni ni faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ka basi tɛ ka fin ɲintin kelen na ni waati laban ninnu na ka sababuya kɛ u ka ɲɔgɔn jaabi n'u ka ɲɔgɔn samasamaw ye min ye lameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ale kun ye sigi dɔ labɛn Macron kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale kɔni tɛ taa Trump ka nin sigi kofɔlen in kɛnɛ kan Donald Trump kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko Macron kɔni ko a ko man di Faransi jamanadenw ye ko kalo damadama nin kɔfɛ ko Faransi jamanadenw kɔni bɛna wuli ka Macron gɛn ka bɔ fanga la o kɔfɛ sa Donald Trump y'a jira k'a fɔ k'ale kɔni bɛna dɔ fara minnu ye Faransi feerefɛn minnu bɛ bɔ États-Unis jamana kɔnɔna la k'ale bɛna dɔ fara olu prix kan n'o yɛrɛ bɛ t'i jɔ deux cents pour cent na Donald Trump ye nin kumakan bɛɛ lajɛlen kɔni lase ka bɛn tarata tɛmɛnen ma janvier kalo tile mugan san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ nin de bɛ dansigi kɛ aw ka dɔgɔkun kɔnɔna kunnafoni kunbabaw la aw k'an bɛn waati nataw la